bi kokura an ni jiri karamɔgɔ adama daw a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka fayida kɛnɛ kan ka wuli ka na kungo kɔnɔ ka na jiri lakikaw jira aw la aw yɛrɛ bɛ se ka to so ka minnu kɛ ka aw mako dilan n'a mako bɛ jiri karamɔgɔ adama daw ka nɛgɛjuru sira la a b'a ta an ka ja duguma adama daw i ni ɲatuma keyita i ni ce somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ alihamdulilayi an bɛ an lamɛnbagaw fo ka an filɛbagaw fo an kumana yɔrɔ yɔrɔ an ma ɲina tungadenw kɔ o don ne balimakɛ mm. dusu de bɛ mɔgɔ bila ka taa tunga na dɛ fugari tɛ se ka tunga kɛ an bɛ dugawu kɛ tungadenw ye mm-hmm. u bɔra faso la ka taa fɛn min ɲini fɛn bɛ alahu taala de bolo fɛn tɛ maa bolo ala ka fɛn to an n'u gɛrɛsɛgɛ la ala k'u kisi faama jugu tɔɔrɔ ma ala k'u kisi bana jugu tɔɔrɔ ma ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'u ma n'u ye fɛn sɔrɔ u kana ɲina faso la an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn na mm-hmm. ka ba maliba ta mm-hmm. k'a jɔ n'o tɛ mali bɛ yɔrɔ min na bɛɛ ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don nka foyi tɛ ala kɛɲɛ ko mana gɛlɛya cogo cogo an ka jɛ k'a di ala ma n'o kɛra a bɛ dilan ala k'an ka jamana dilan ala k'an ka jamana ɲɛsuma keyita a bɛ fɔ nin yiri in de ma
ko balanbalan balanbalan y'a faamu dɔw ko ko suruku ɲɛɲɛ keyita ne y'o de fɔ adama daw ti yan ko mɔbili b'a bolo mm. adama daw ti yan ko so b'a bolo mm.
adamaden mana kɛ cogo cogo mm. i wolola so dɔ de kɔnɔ tiɲɛ wa nkalon don maanifin alahu taala de bɛ maa sɔn waati min y'a diya mm-hmm. donc faantanya maa si ka siya tɛ laɲini ani latigɛ de bɛ yen adamaden hmm. hali n'i ni ala bɛ kuma n'i ma baara kɛ kɔngɔ b'i faa ala ɲinama ala ɲinama i y'a faamu eh. adamaden e ma bɔ fo i ka so hmm. ka na n nɔfɛ fo kungo kɔnɔ yan hmm. o y'e ka baara de ye o ɔ ni e ma nin kɛ don donc an ka jɛ ka sɛbɛ kɛ ka tulonkɛ bila an bɛ diɲɛ min na i n'a fɔ bi diɲɛ a bɛɛ ka sɛbɛkɛlaw kamana de gan mhm. jango maa min bɛ tulonkɛ kɛ an ye tulonkɛ kɛ kojugu an ka sɛbɛ kɛ ka tulonkɛ to yen keyita a bɛ fɔ nin ma mhm. ko balanbala balanbala ye yiri ye yiri min n'an bɛ se ka tile bɛɛ kɛ nin yiri in kelen pe la eh! ee eh, ne balimakɛ an ka yiri kɛ an ka yiri kɛ balanbala ni maa min bɛ yen san o san eh! e bɛ sɔrɔmu kɛ nin lamɛn ko adama daw ko i ka sɔrɔmu bɔ don dɔ bɔr'a la y'a faamu ne balimakɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ samiya mm. sosow bɛ sumaya bila mɔgɔ la fɛn caman bɛ sumaya bila mɔgɔ la balanbala furaburu bɔ kuru saba mm. i k'a lili bɔ kuru naani eh. i bɛ taa don daga la k'a tobi mm. k'a ko mm. k'a min mm-hmm. mais an bɛ kuma yiri tobilaw fɛ aw kana yiri balabala a ye yiri tobi mm-hmm. k'a mɔ mm-hmm. n'o kɛra aw bɛ yiri nafa sɔrɔ ne balimakɛ
n'i ye balanbala don daga la mhm. k'a tobi k'a mɔn mhm. k'a ko mhm. ka to ka dɔɔni min a la n'i yɛrɛ tɛ se k'a min a to yen a ko dɔrɔn de ne balimakɛ i bɛ san yɛlɛma ka don dɔ la i tɛ kunkolo dimi furakɛ kuma tɛ sumaya ma ɔ jɔni ko yiri tɛ tiɲɛ ye o to yen nin balanbala min filɛ nin bɛ gɛrɛsɛgɛ lase adamaden ma fo i b'i yɛrɛ ɲininka yala ne ye nin gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ cogo di eh! ne balimakɛ an ka jamana ninnu na fɛn min bɛ dun o tɛ malo de yan balanbala bɔ kuru wolonfila ji min bɛ boli kan'a kɛ ji ye min jɔra dɛ ji min bɛ boli o soli i ka n'o kɛ ka nin yiri tobi eh. k'a ko k'a min ni gɛrɛsɛgɛ tɔgɔ ye tant que ji woyo ma jɔ ye gɛrɛsɛgɛ tɛ jɔ i y'a faamu an ka yiri kɛ yiri de ɲɔgɔn tɛ yen sɛnɛkɛlaw aw min bɛ kungo kɔnɔ a ye balanbala feere caman bɔ walima a den y'a lɔn ni yiri in bɛ den yiri si tɛ min bɛ den kɛ ka balanbala bɔ balanbala bɛ den fo i bɛna jɔ k'a filɛ ni sɛnɛkɛla o sɛnɛkɛla ye balanbala feere sɔrɔ walima a den ka taa mugu bɔ k'a k'i ka ɲɔ si la eh! maa tɛ sɔrɔ o dugu la min b'i dan an ka yiri kɛ yiri de ɲɔgɔn tɛ yen ni balanbala in jagokɛlaw mm. e min bɛ sunɔgɔ la i ka bitigida la entrepreneur e min ka marché jɔra adama daw lamɛn i ka nin kɛ balanbala bɔ je min falenna sununkun kan sununkun kan je i b'u kɛ kuru saba i bɛ balanbala kɛ kuru naani i bɛ taa fara ɲɔgɔn na mm. aw bɛ kuru wolonwula ma problème bɛɛ bɛ adamaden sɔrɔ lɔgɔkun tile wolonwula kɔnɔ mm-hmm. i bɛ balanbala ni yiri in fara ɲɔgɔn na mm-hmm. je in fara ɲɔgɔn na k'a tobi k'a ko k'a min yanni lahara jɔ don cɛ i bɛ fɛn bɛɛ mɛn fo karisa bɛ ka sunɔgɔ bitigi la ayi n'i y'a mɛn i bɛ sunɔgɔ marché de tɛ yen marché tiɲɛ de bɛ na sunɔgɔ ye a y'a kɛ sunɔgɔ kɔnɔ b'i bila pewu parce que i bɛ marché sɔrɔ i bɛ tile ka jɔ ɔ donc an ka yiri kɛ ka siriw tigɛ an ka yiri kɛ ka nafa sɔrɔ n'o kɛra e min bɛ k'a fɔ walahi fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ ɲuman tɛ ban siga t'o la an bɛ nin fɔ sisan dɔ bɛ nin ta k'a kɛ a kɔnna kojugu b'an wele a b'a fɔ karisa n y'aw ka yiri mm, dɔ kɛ mm, aw ni mm, ce ɔ bonya bɛ tɛmɛ o kan siga t'o la ɛ hali ni mɔgɔ y'i sɔn ni ala m'a latigɛ i ka wari dun i bɛ se ka sa ka wari in to walima i bɛ se ka wari in don problème wɛrɛ la donc an ka ala deli gɛrɛsɛgɛ ɲuman na mhm. ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna fɛn bɛɛ bɛ sɔn ni gɛrɛsɛgɛ ɲɛna fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ nka n'i ye wari sɔrɔ mhm. ni gɛrɛsɛgɛ ma ɲɛ mhm. i ma tila dɛ donc an ka jija an ka tiɲɛ fɔ an ka nata to yen nata tɛ fa ni kaburu kɔnɔ tɛ adamaden o adamaden dun ma kari i bɛ sa jɔnya na donc an ka perezidan y'o fɔ an ye ko an ka kan yɛrɛ ka kun an yɛrɛ ka cɛsiri n'o kɛra lafiya bɛ na ala k'an lafiya merci beaucoup ni sanga in kɔnɔ n'a mako bɛ jiri karamɔgɔ adama daw ka nɛgɛjuru siraw la a b'a ta an ka ja duguma an b'a fɔ aw k'an bɛn ni kɛnɛ wɛrɛ kan merci beaucoup